Tá séasúr Naomh Eoin Béal Feirste ag dul ó neart go neart. Chloíodar na fathaigh Ruairí Óg Bun Abhann Dalla sa bhabhta leathcheannais lena gcéad chluiche ceannais Aontroma a shroisint le breis is tríocha bliain agus bhí deis anois acu a gcéad chraobh a bhuachaint ó 1973. Ina gcoinne bhí an fhoireann is rathúla sa chontae, na Seamróga, Loch gCaol. Ach ó bhuadar é siar i 2016 bhí trí chluiche ceannais caillte acu. Cén foireann a bheadh buacach in Aontroim i 2025? Mac Dara Mac Donncha, atá i mbun tráchtaireachta. Deis arís ansan ag Naomh Eoin. Níl go bocht go maith anseo i mBaile an Chaistil tráthnóna. Réiteoir ag scaoileadh an bhuntáiste agus ag an deireadh tá iarracht ag teacht isteach ó Conor Johnston. Scór maith aige siúd. Go leor briseadh croí ag Naomh Eoin le blianta beaga anuas. D'imríodar in seacht gcluichí leathcheannais, sé ceann caillte agus an t-aon cheann a bhuadar ná ceann na bliana seo agus iad thar n-ais anseo sa chraobh don gcéad uair ó 1973. Deis eile ag Conor Johnston. Istigh leis féin ón tús anso tráthnóna. Scór maith eile ansan ag Naomh Eoin. Táid an líne ansan agus Muircheartaigh ag scaoileadh leis an dá thaobh. Teacht ar an sliotar ag an deireadh. Tá sé thar n-ais ag na Seamróga, Ryan McKee. Pas isteach sa lár. Spás ansan ag Rory McCormick ag dul ar ruathar. McCormick fós ag dul. Sásta tabhairt fé scór agus tá sé aige ag an deireadh. Scór maith ag na Seamróga. Gar don líne ach coimeádta laistigh go snasta ansan agus deis ag Rian McMullan. Cosantóir fágtha ina dhiaidh ansan aige, McMullan fós ag dul. Cabhair ag teastáil nó tabharfaidh sé fé scór, tabharfaidh sé fé scór é fhéin. Obair aonair iontach ansan aige agus an scór glactha ag McMullan. Cluiche an-teann ar fad. Bua iontach sa chluiche leathcheannais ag Naomh Eoin i gcoinne Bun Abhann Dalla. Theastaigh am breise chun na foirne a scarúint óna chéile. Tá siad ag teacht babhta amháin eile roimh an briseadh. B'fhéidir go bhfuil deis anseo seo agus cinnte ag na geansaithe dearga. Tá an cúl neadaithe ag an deireadh ag Daniel Carson. Bhuel, fair play dó. Lean sé leis. Bhí triúr ag iarraidh é a stopadh. Neart sa bhfear chéanna. Agus cúl ag staid cinniúnach roimh an briseadh. Anois go leor imreoirí istigh ag fiach ag an deireadh, tá sé ag Seamróga Loch gCaol. Fiche craobh buaite in Aontroim, an ceann deireanach in 2016 agus, bhuel, tá dianchoimhlint á fáil anseo tráthnóna. Tá an ceann san ag teacht, Dan McCloskey, fé bhrú anseo ó Ciarán Johnston, an captaen ag Naomh Eoin, ach ag an deireadh McCloskey fós ag dul isteach agus tá an cúilín tógtha. B'éigean dó oibriú go dian don cheann seo. Ag an deireadh thar an trasnán aige. Coinníollacha bocht go maith anseo tráthnóna. An dá thaobh fíochmhar chun craobh na bliana seo a bhuachaint in Aontroim. Smachtaithe agus déanta go maith ag Oisín Donnelly. An pas bhuail Fick. Spás uair amhain le Cearnóg. Ansan ag Oisín McManus agus tá an cúl aige. Scór cinniúnach ag Naomh Eoin agus an lucht leanta thar a bheith ríméadach leis an gceann san. Urchar ag McManus agus, bhuel, iad ag féachaint go maith ag an staid seo. Scóranna ag teastáil go dóite ó na Seamróga. Seo chugainn arís iad. Dhá chúl glan idir na foirne. Smacht go deas ansan. Pas cliste. Gairid. Go bhfuil deis ansan ag an ionadaí agus tá sé neadaithe sa líontán ag Sean McGrath. Ard-chomhimirt ansan i measc na dtosaithe. Pas gairid. McGrath ag críochnú. Bearna ar ais go dtí cúl amháin. Imreoirí ag sleamhnú ar fud na háibhéite ansan. Colm Cunning ag scaoileadh leis an imirt, an réiteoir tráthnóna ag an deireadh. Tá deis ón dtaobhlíne ag teacht ó Conall Bohill agus tá sé thar an trasnán ag an deireadh. Ard-scór ansan aige.

Ag Seamróga Loch gCaol, tá scór ag teastáil uathu, ana-theagmháil ansan agus b'fhéidir go bhfuil deis déanach ansan ag Naomh Eoin. Tá siad ag troid go deireadh ansan. An ceann san ag Darren McGuinness fé bhrú istigh ansan. Agus ag an deireadh, tá an réiteoir sásta go bhfuil dóthain feicthe, an fheadóg dheiridh séidte don gcéad uair ó 1973. Tá craobh Aontroma tugtha leotha ag Naomh Eoin ó Bhéal Feirste.